Tikambepo za chimwendo banda ee alipo kodi ameneyo alipotu ma guys and lerolitu anabwera ndi kuzayankhulapo zina zake pa tsamba lake la mchezo chakumamawa komwe kuno ndithu anabwera kudzalemba zotere akutitu Aging with grace, getting stronger in mind and spirit, mphatso zanga za birthday musabweretse Pizza koma matumba a cement akunenatu kuti ati kukulatu kumeneko ndi chisomo ndithu akutitu ndekuti kubwera ndikumali kuma kuma kuma kumakula ndithu makamaka ku nkhani za kaganizidwe komanso ndekuti mu uzimu e, mphatsozo nde musachite kubweretsa ndekuti notu akuti pizza iyayi koma matumba a cement zinthu zodula osati pizza iyayi ayi a Chimwendo Banda tu amenewo ndekuti anayikanso chithunzi chimene mukuchiona pa screen panupo. Akuti lero ndi birthday yawo, tsiku lomwe anabadwa. Eeh, tinati tikambepo za mkulu ameneyo fwa chani? Atangochoka kuja ku Maula pa remand kenakono eeh, mmene anasowera situdziwa zoti anasowa motani, sizidziwikanso zoti ali kuti. Kodi kaya nsana uja panopa akupeza motani, nanga situdziwa zonena kuti nthawi imene ijayi nsana unkamuvuta kwambiri, mpakana ma admit kuchipatala situdziwa zonena panopa nsana uja akupeza motani koma ayi ndithu wabwerasotu ameneyu William eetu dzina lake linatu ndi Williamutu amene William Banda Chimwendo Banda chabwino ma guys timangofuna kukamba zonena kuti nthawi zomweno wakwera pansana pa njovu paja osamanena kuti pansi patu kulibe mame Uyuyutu ena ake mwina mwayiwala koma ndikufuna leroli ndikutengereni nde kuti no mu msewu uja wa zikumbutso pa chizungu kumakamba zonena kuti no let's walk together in the memory lane ya mu msewu umenewu wa zikumbutso mkulu uyutu anali munthu wa mphamvu koopsa kunoku ku Malawi anali wa mphamvu zoopsa wina aliyense amanjenjemera naye makamaka kuyamba ku mcp ko kubwera mu dziko munoso Kuteroyo a Chimwendo Banda amayankhulatu mwathamo kumposa ngakhale president wa dziko zaka za mbuyo zapitazo nde pokamba zonena kuti mbiri samafuta iyayi leroli tibweretsa ndikuti ka compilation kuphatikizaphatikiza zoyankhula zawo eh. Asowe asasowe bi ntauni mutalika asowe tiyeni tionere limodzi compilation imeneyi i hope muinjoya ndithu

kanthu koyipa kake ndi dpp kanamanikuyenyedwa winayo kwenikweni pita kuthalika Shauli, ena anu muchita manyazi

President akati ndiyamba ntukula pakhomo ntukula pakhomo azitani kodi azibwera. President akati kuli njala ndikuthandizani azibwera satani kodi thandizo. Kodi mutotero ngachose mboma. mwachita zazikulu mu ulamuliro wanu ndawuza kale anthu awa sinditenganso nthawi ndinadziwa kuti simkhalitsa koma ndimafuna ndinenepo mphekesera zina pakuti ino ndi nthawi ya ndale ife tutayikapo zounikila unikila madera ena ataona a dpp mmene mwakhazikitsira kampeni yanu ataona a dpp kuti ndinu president wosanyoza amalawi wosabwezera wofatsa wosayankha mtutso president ogawa chitukuko dziko lonse mosakondera apeza wanthu wena amene atachite kafukufuku adzinena kuti iwowo awina kale Bwana apanga zimenezi poti a Malawi amvetsetse. Ndikufuna ndiyankhule ndi atolankhani pano, mbc kaya ndi Times kaya ndi Zodiak. Alipo anthu ena mudzimva pa wailesi mawa akunena kuti wakuti wawina, wakuti wawina. Bwana amachita kuti kafukufuku anthu asanapereke mapepala? Kodi wowinayo anamdziwa bwanji koma mapepala asanatani kodi, sanaperekedwe? munthu umalengeza wawina mpikisano sunayambe bwana zodabwitsa moti mawa ndi ukucha uno achalira kaya ndi Afrobarometer kaya ndi chani koma ndi mabodza amkunkhuniza ndale ndi pa graundi ndale ndi anthu ali apawa ndiye akuti akatenga anthu 1200 dziko lonse olembetsa mavoti 7 million okafunsa anthu 1200 zikugwirizana akuti ya research sitengera kuti wafunsa anthu angati mwauponda your excellency olo atulutse kafukufuku wawo wabodza imvera Malawi kafukufuku sachitika opikisana asanayamba opikisana ngati uli wampingo ntchito yako pempherera dziko that's all tipempherereni mukazichitira bwana kumpingo mmalowa nonse limodzi Ena ali mmaganizo ake inuyo anthu ampingo tithandizeni mapemphero muyankhulenso ndi mulungu kuti zilala zisabwerenso ku malawi mulankhulenso ndi mulungu kuti cyclone Freddy asataninso ku malawi asabwerenso mupempherenso kuti mvula ikabwera mulimi adzidzala mpakana kutani kodi kukolola ndikufuna ndikupempheni ampingo chonde ntchito yanu msayiwale inu ndi amene munayandikana ndi mulungu kwambiri muuzeni mulungu kuti dziko lokhala ndi zilala silingapite pachani kodi patsogolo nde mutilekere andale tipange chani kodi ndale mutilekere andale tipange ndale kwacha chifukwa dokotala amagwira ntchito yake yachani kodi ya udokotala mphunzitsi amagwira ntchito yake yachani kodi ya uphunzitsi wandale achitenso chani kodi ndale Your Excellency, ndimawerenga ngati wandale Peter Mutharika wayenda ma whistle stop 17 okha inuyo 421 Peter Mutharika mwina kapena madzulo ano awonjezera koma wayenda ma whistle stop angati kodi 17 okha nde ndimati chipani cha dpp chidayima nkupanga ma press conference chifukwa iwo chimene amadziwa ndi ma press conference lerolo apanga kale awiri madzulo apanganso ina press conference koma pa ma press conference amene amapanga ochuluka amene anapanga iwo ndi owauza amalawi kuti asakalembetse anawauza amalawi kuti asakatani asakalembetse ndipo ochepa mwa masapotazi amene ali nawo mwa ochepawo 90 peresenti ya masapotazi a dpp sanalembetse ndipo chimene sanalembetsere chifukwa chokuti atsogoleri wawo anawuza kuti asakatani kodi asakalembetse bwana chitsanzo Ochuluka osapota dpp amachoka ku Thyolo, Mulanje, Chiradzulo, Phalombe. Anawauza kuti asakalembetse. Mukaphatikiza maboma onsewa 5 kungotenga Lilongwe nkuyikamo safikirako nkufikira komwe. Ndiye kuti olo adzichita kampeni ndi anthu akuchita kampeni ndi anthu osatani kodi wosalembetsa gemu iyi okavota ndi amene anatani kodi analembetsa nde mukaphatikiza chifukwa Chakwera alinso kuti komweko ochuluka analembetsa kumeneko ndi andani a Chakwera koma awowo mkawaphatikiza kungotenga lilongwe maboma 7 mwa lilongwe sakutani kodi sakukwana nde tikamati gemu iyi wadya mtoliro ndekuti pa 16 septemba aona chimene chinameta chani kodi nkhanga mpala kwacha Akuti akapita apa anthu osalembetsa aja akumawapatsa camera ndi ndalama akadutsa chakwera apa mujambule mukuwe nde zikumakuwadi tu nde zikakuwakuwa nkudzanena kuti ah, kodi alo atsegulanso liti kalembera uja gemu idatha kalembera tidalembera kale pa 16 wokavota ndi amene anatani kodi analembetsa ndiye bwana ineyo lero ndiyankhula za ndale zokha sindiyankhula zambiri ndiyankhula za ndale zokhazokha mukayiona game bwana gemu ili bho ndipo gemu zili bwino iniyo pa 16 september pofika pa 17 bwana ngati malamulo amalola pa 17 tasankha kale malo okakulumbiritsirani sitichedwanso ayi zomanena kuti mudikire one week ife sititani kodi sitidikira
osathawa lero yayi. Pachatu, pachatu, Yayi. pachatu, pachatu. mwachepa afana ndikuuzeni zo- Wachepa ndani? inuyo Ah.
taonani Ah. the whole city center we have over 70000 mukawauze aja apanga kafukufuku aja kuti ndale ndi pa ground Mukawauze kuti, tamverani kaye, mukawauze kuti mpikisano akati mukapikisane, mukathamange liwiro, sulengeza owina anthu okathamangawo asanadziwike. Chachitika chija ndi kufuna kupusitsa Amalawi. Simungawauze Amalawi kuti uyo awina, uyo awina pamene olowa m'bwalo simukumudziwa. Anzathu aja ambwinda. Kodi mukapita ku chipatala kuti tiyeze kaya malungo kaya ndi chani, amatenga magazi onse mthupi? samachita sample. Sindikunena sample kuti anatenga yochepa kapena yambiri ayi. Ndanena kuti marathon munapitako ku Kamuzu Stadium akati anthu apikisana m'bwalo. Ndiye mmayamba mwaona anthu opikisana aja atalowa m'bwalomo ndiye mumaona kuti